Tá téama an cheoil go láidir i mo chuid píosaí. Tóigeadh mise le ceol. Chas mé an fliúit agus an feadóg agus an piano. Is dóigh nuair a bheadh mé ag dul amach ag casadh ceoil, bhí mé ag casadh ceoil le cuid de na ceoltóirí is fearr agus bheadh mé i gcónaí ag breathnú ar an gcaoi a mbeadh siad ag casadh ceoil agus an chaoi a mbeadh siad ag breith ar na huirlisí ceoil. B'aoibhinn liom a bheith ag breathnú ar an gcaoi a bhí siadsan mar aonad amháin is dóigh idir an ceol agus an uirlis agus iad féin. Is mise Méabh Ní Eidhin. Tá muid anseo sa bPota i mBaile na hAbhann, áit álainn, agus tá mé ag spáint mo chuid obair ealaíne anseo. Tá an pobal lárnach sa mhéid a dhéanann muid anseo sa Chaifé agus is ealaíontóir áitiúil atá mar chuid den phobal í Méabh. Ach tá rud éigin speisialta faoin ealaín seo go háirithe, braithim go bhfuil sé ag teacht go láidir le fuinneamh na háite. agus le dathannaí na háite agus chuile rud den chineál sin a bhíonn muide ag iarraidh a chur ar an bpláta agus a chur ar fáil i gcoitinne sa Chaifé anseo, mar sin sílim, sílim go bhfeileann an taispeántas seo go hálainn don spás seo agus tá muid ar bís a bheith anseo.
Tá suas le dhá cheann déag de phictiúirí álainn anseo agam. Sé phictiúr déanta le obair acrileach agus cuid eile ansin déanta le, is priontaí giclée atá iontu. So tá siad déanta le dúch lí, so sin pigment inks. agus seasann siad seo suas le 200 bliain nó níos mó. Bhí mé ag obair in éineacht leis an ceamaradóir seo le cúpla mí anuas agus bhí muid ag iarraidh pictiúirí mór millteach a fháil de mo chuid oibre so tá an caighdeán iontach ar fad. Amantaí b'fhéidir go bhfuil pictiúr tóigthe a'amsa nuair a bhí mé féin amuigh ag casadh ceoil agus oibrím ó sin agus ansin imionn an pictiúr ar a bhealach féin. Ní bhíonn a fhios a'm go díreach cá'il an pictiúr ag goil, céard a bheidh sé cosúil leis ag an deireadh, go minic.
Just imionn sé ar a bhealach féin. So, seo é an tríú taispeántas anois againn sa Chaifé. Tá muid anseo trí bliana agus go luath i ndiaidh dúinn oscailt a thosaigh muid ag cur ealaíon ar na ballaí. Nuair a bhí muid in ann bhí ealaíontóirí ann as an Spidéal, bhí ealaíontóir ann as Inis Mór. Is maith linn ealaíontóirí áitiúla a úsáid mar gheall ar go bhfeileann siad don áit ach anuas ar sin is maith linn an deis a thabhairt dos na healaíontóirí áitiúla sin is dócha an ealaíon acu a dhíol agus a chur os comhair an phobail agus I ndeireadh na dála, is gairm acu é, tá siad ag iarraidh píosaí a dhíol agus seo bealach le píosaí a dhíol le turasóirí agus le muintir na háite araon.
Is ardán é seo le mo chuid oibre a 'speáint agus tá sé deacair spásannaí deas a fháil le do chuid oibre a thaispeáint thart anseo. Tá mé chomh sásta gur thug Diarmuid Ó Mathúna an seans seo dhomsa mo chuid obair ealaíne a chur ar na ballaí anseo. Tá an spás é féin go hálainn, tá an solas isteach go hálainn agus is breá liom na scéilíní a chloisteáil ar ais ó dhaoine agus iad théis blaisín beag a ithe agus cuairt a thabhairt ar mo thaispeántas.
Mar a chéile leis an gcaoi a bhfuil téama agus fuinneamh na háite le brath ó ealaín Mhéabh, braithim go bhfuil fuinneamh agus is dócha cuid de bhlas na háite le fáil sa mhéid a dhéanann muid anseo sa cheafé. Tá portán againn as Inis Mór, tá biatas againn amach as taobh thoir de Ghaillimh, tá go leor rudaí áitiúla againn ar na plátaí anseo agus sílim go bhfuil sé sin ag teacht leis an ealaín freisin. So beidh gloine fíona againn, beidh beagán de na blaisíní beaga againn agus beidh píosa craice againn.
An rud is deacra dhomsa amanntaí nuair nach bhfuil na smaointe ag tíocht agus caithfidh tú am amach a thógáil freisin, hé bí céard é féin gáil amach ag siúl nó rud eicínt mar sin. Amanntaí freisin nuair a bhíonn mé ag péinteáil agus bíonn an pictiúr ag gáil mícheart, bíonn fonn orm é a chaitheamh amach an doras ach an rud is fearr le déanamh ná gáil amach ar siúl fada agus a thíocht ar ais arís agus ansin tosú arís. Dá mbeadh duine eicínt ag iarraidh mo chuid oibre a cheannacht nó breathnú ar mo chuid oibre tá suíomh idirlíon a'am, MNE fine art dot com. Is féidir mo mo chuid obair ealaíne a fheiceáil ar Facebook freisin.